love your body treat your body right you will definitely know that na n'olugo oge arụ ike na Udala Radio 104.7 FM Onitsha ịghọta akwa na ịnụ ha akwa na love your body treat your body right ịma na olugo n'oge arụike oge mbọsị anyị ji ekwu maka ihe gbasara arụike mụ na gị ka anyị ga-esi wee na-ene ndụ anya ọ wee na-aga ọfụma afa m bụ nwada adaolisa anyị ga-anọ n'ọgbọ wee kụzieli gị ife ikwesị ịma maka arụike arụike nke gị nwa arụike nke mụ nwa echefuna nọ na ụdala redio 104.7 fm anyị bụ ọkpọkọpi n'ezie oge ahụ elugo otu a ka ọ dị ee amarọ m ihe ịfụlụ na nya bụ nwaada maka na achọrọ m ka isi na nwaada banye n'oriakụ ịghọtago Ah, ah. Ehe. adaolisa nwa nweke ekenekwa m ya. ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege anyị ntị anyị awụchiekwana n'ụlọ ọrụ ụdala 104.7 fm cheta na ụdala bụ ụdala m ụdala gị ụdala Ụdala anyị anyị. niile ee anyị wee na-alachasị ya na-amịsị ọ na-atọ anyị na-enye chukwu okike ekene onye mee ka mụ na gị nọrịa n'ụbọchị tata maka na ebe ọbụla ị nọ na-anụ onu anyị o tego ịnụba kemgbe ụtụtụ mana nke a bụ nke pụrụ iche maka na nke metụtara arụ ike mụ na gị na-abụ ee ọ bụrọ sọsọ anyị nọ n'ebe anụwa o nwere onye ọka nya dọkịta oyibo anyị na ya nọ n'ọgbọ n'ụtụtụ a nagidekwa ya ọsụọ igbo ị nalụ ya ọsụkwanụ oyibo fancha bụ ofu ife maka na atatụ akị atatụ ụkwa mụ bụ chinyere ọmịiko na-asị unu ka anyị nọlịa nụ daalụ rinne dọkịta nnọọ rinne Thank kene you, ndị no. na-ege Gwa- anyị gwa- ntị gwa ndị na-ege anyị afa gị ndị be anyị ekene m unu o. ụtụtụ ọma nụ abụ m dr ụzọ eze okoli Eh, nnọọ rinne thank you very much ịnụkwuo onu ya ma na ọ bụrụ onye igbo kpọkpọm na ịfụ ka o si wee wee hazisie nya bụ igbo wee tee ya ude ọ na-atọ na ntị eh? and of course ịma ịma- ịma my tradition Ehe. dọkịta ọbụna bịara ebe m ga-agwa gị how handsome he is Ew. ọkụkọ nke a ọ dị mma ọ ọ na-ala ya ọ ịdị gaa na-ala na ya. facebook ka ịfụ ya ọfụma gaa na youtube anyị Otu a ka ọ dị. ị nee anya ka ịfụ dọkịta na-agwa gị okwu ịfụ ezie ịfụ na ọ na-acha ee ehe so maka ndị na ọ na-adị mma ihe onye na-arụ afụ ya na-arụ ya very well ọ- ọ- ọ ha iji wee bịa so ndị na-ege anyị ntị em tata nụ anyị ga-ekwu maka mouth odor
gbapụ ya ọzọ maka na opi ike ka ya itili ife anụ mouth gbapụ ya odor ọzọ ọkalianụ Hey! Ịnọlụ- ịnọlụ na keke oo Onye kwu adaolisa okwu isi Chimo, echetakwana m ife Chimo nchọrọ Odogwu.
ichefu echefu isi chimologo ị nọ n'ime moto ndị conductor sị gị kee ebe ọ na-aga ị na-apụ na-ezo imi gị ọ gịnị na-afịọ mouth odor ya ka anyị sị ka anyị kwuo maka ya taa maka na ọ kaligo ị ma na ị ma na a na-ekwuso mouth odor ụfọdụ a na-eche na o nwere ihe ọ na-acausecha n'arụ i che na ọ sọsọ na ọnụ gị dị dirty maọbụ na na ebe ọ kwụsị bụ sọsọ ịta atụ ịta atụ regularly mba anyị chọ ịgwa gị na tata anụnwa na ọ gafelu na maka mouth odor ọ nya ka anyị ji wee bịa ọ dị mma Ada ị ma ihe m ji na-amụ amụ

ọ dị ka ikuku si n'iro na-abata anara abata m sị Chineke ya nyekwalụ m aka ka m ruo ebe m na-eje n'udo ife nke a karịa m wee cheta na anyị ga-ekwu maka isi eze isi ọnụ tata anụnwa anyị ma na ụfọdụ sọsọ ya na-adị ekwukarị oge ọbụla bụ body odor a sị gị na-asa arụ na-eme nke a dị nke anọ nke na-eme nke a na-echefu na ọ bụrọ sọsọ n'i- na arụ nkịtị ka a na-enwe odor na o nwee ebe niile dị iche iche ndị ọzọkwa odor dị anyị wee sị ka anyị wepụta ehe isi ọnụ na ndị otu ya tata ka anyị tụpịasịala unu ya ofu na ofu dọkịta nọ ebe a ọ ga-agwa gị ma ihe na-acause ya ma otu ị ga-esi na-enekwebe em, ọnụ gị anya na ihe ndị ọzọ dị iche iche so dọkịta em, ka anyị bidogodi with na gịnị bụ mouth odor ị ma na a na-ekwu mouth odor mouth odor ụfọdụ nwere ike ma ha ghọtacha na i bidogodi ka ị gwa anyị ihe bụ mouth odor gwakwa anyị common causes ụmụ common things a bụ na ọ nya bụ ihe na-acausecha em ọnụ isi anụnwa dọkịta Chigbo n'onwe ya na ihe nke a karịa ndị be anyị ekene m unu mouth odor bụ ọnụ isi Mm. ee mmadụ kwuo okwu ma ọ mmadụ kuo ume ụfọdụ oge ọ ma ọ ma ekwudị okwu ndị gị na-aba ka Okeke ka na-ekwu o nwere onye agara ekwu okwu sọsọ ume ọ na-ekupụta Chi m o. ee o si Ka karịa. ị ma ị ma na ị ma na Ọ karịa. ime arụ a o nwere ihe dị so o nwe isi ọjọọ isi adịrọ mma Mm. si n'ọnụ mmadụ apụta ma nke e mepere emepe ma nke e mechiri emechi isi anwa adịrọ mma ya ya nwa ka anyị na-akpọ mouth odor Okay. ee n'oyibo a na-akpọkwa ya halitosis Okay. maọbụ oral malodor ha ncha bụ mouth odor isi ọjọọ si n'ọnụ apụta so nke adịrọ ọbụla ị mma. nụrụ ị ma na ọ nya yes ofu okwu anwa ee ihe na-akpata mouth odor erika e nwelu local causes nwee systemic causes mana nyocha ya ewepụtago na e nwee mmadụ iri na-enwe mouth odor na nine out of them bụ from local causes so most times ọ local causes and what we mean by local causes bụ ihe dị n'ọnụ mmadụ Okay. Eh, then systemic cause bụ ihe si n'ime arụzi si n'afọ si n'obi apụtakwa n'ọnụ ndị ahụ bụ systemic causes most times ọ local causes ọ ihe dị n'eze ihe dị n'anyụrụ ihe dị n'akpịrị ehe na-acause mouth odor na na ọtụtụ ndị mmadụ sayensị nọ 90% that's 9 out of every 10 persons Okay.
and ihe kachasị acause mouth odor from n'ime ọnụ mmadụ bụ ihe anyị na-akpọ poor oral hygiene edobero ọnụ ọcha Mm, that's the ihe ihe anyị na-achụ ọ pụtara ihe o zoro ezo ehe maka n- most people na-enwe mouth odor imepe ha ọnụ ịfụ ya n'ọnụ ha na ihe na-acause ya ebe a so edobero ọnụ ọcha nke anyị na-akpọ poor oral hygiene ee ihe ọzọkwa na-acausekwa mouth odor bụ ee ohere n'eze tooth decay onye na-enwe eze ule Mm, maka ije n'ime ohere dị n'eze anwa kpọchaba ya ịfụ na ihe onye anwa riri five days ago ọ ka dị n'ime ọ ka dị n'ime eh, ha na o lerisigo Ah. na-ekupụtazi ajọ isi n'ime ọnụ onye anwa another common cause bụ nke anyị ga- nke anyị ga-etinye ọnụ ọfụma bụ gum disease maka nke a nke a abụrọ sọsọ na ọ na-acause mouth odor ọ na-ejezukwa arụ na-enyekwu heart disease Wow. eh, na- na-emerụkwa ụmụ nwaanyị dị ime arụ na-acause other systemic problems dọkịta chelu Mm.
ka anyị ghara ihe- ka anyị ghara ịgbapụ Ịgbapụ ya ya ọsọ. speed afụ m na iji okwu n'ọnụ eche m na ịmara igbo mana ịsụkarịzịa m n'ụtụtụ ee biko ndị na-ege anyị ntị ya ị na-akọwa na ọ bụ na o nwee nje dị n'anyụ eze na ọ ya emetụta obi metụta arụ a- a- akụkụ arụ ndị ọzọ ma nwaanyị dị ime.
yes yes biko gbalie ya ọfụma enwego research Mm. eh, sayensị egosipụtago na enwere big connection between eh, gum disease nje dị n'anyụrụ mmadụ eh, na obi that's the heart Mm. and even went further na enwekwala connection between nje dị n'anyụrụ gum disease and even afọ ime nwaanyị bụ nwa ebu n'afọ Nekwa na- n'afọ ime so oh, eh, the the the connection adịgo proven and established Mm. nke mere na anyị na anyị na-agbasi mbọ ike na-ezi ozi Me- most antenatal clinics kịta e- etinyego world standard etinyego oral hygiene instructions ka esi echekwa ọnụ echekwa anyụrụ echekwa eze na antenatal clinics maka achọpụta na ụmụ nwaanyị dị ime because of hormonal changes ka enwe gum disease and the gum disease is affecting the, the babies they are carrying indirectly kee ka o si eme ha emetụta nwa ebu n'afọ Eh, the mmadụ nwebe gum disease ịma anyụrụ bụ ihe dị n'arụ Ehe. and ị bịa n'arụ mmadụ one of the things kacha nwe blood supply bụ the gums the mm-hmm. tongue n'ọnụ for example of mm. course the brain and other major organs mana the gums ọ dị highly perfused nke a pụta na o nwere ọbara ọbara na-abagharị nne ndụ ọ dị bụ ọbara ndụ ọ dị bụ ọbara so o nwee any any form of in- infection nje ọbụla bata na ya o release toxins ọ na na-agbapụ ya ọ na-aba na ọba na-aba na the blood stream straight away yes and and and and and the the link the connection is a very straightforward one na ọ ya-esi n'ọbara nne banye na Nke nwa. na nke nwa and and and reduces number one reduces the fetal size the size yes the the size of the Size nwa dị size n'afọ. nwa chekwanụ ụfọdụ oge sef it causes premature labour ihe a bụ Wow. nje dị n'anyụrụ mama bu nwa n'afọ so it ọ ọ ọ chelu ee Mm. dọkịta ewekwana iwe mba nsogbu adịrọ maka na anụ m na o nwere ife a na-akpọ birth asphyxia yes nje dị n'anyụrụ eze o nwere ike ibute ya maka na Eh. anụ m na ife na-ebutasị nwa ịya nya bụ ọya bụ na ma ọ ọ bụ na ume ya nya ụda ọ dalụ na mgbe a mụrụ ya na o rurọ ka o si kwesị ma ọ bụkwanụ na nya bụ nwata ee erurọ eru wee mụọ ya nya premature labor anyụ dị n'eze a- a- ee, nje dị n'anyụrụ eze nwere ike ibute ya yes o nwere ike ibute ya ibute any form of uh, premature labor uh, uh, preterm delivery um, reduction in size of, of, of the baby it's an established fact hmm. so ihe nje dị n'anyụrụ na-eme ọ bụrọ sọ mouth odor ka ọ na-cause hmm. eh, ọ na-emetụtakwa arụ na-emetụta the the the functions of the heart of course kidney function and the rest hmm. maka arụ mmadụ bụ ofu so ka anyị ghara ichere iche sọsọ na ọ mouth odor bụ ihe bụ ihe nje dị mmadụ n'anyụrụ na-ewepụta of course mouth odor bụ nke dị very clear nke ndị mmadụ Ma na-afụ ọfụma. mana science achọpụtago ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọ na-cause another cause of eh, mouth odor bụ diet ihe mmadụ na-eri Mm, o nwere ọtụtụ nri ga-abụ i lie ha ị chọpụta na ị na-eku ume ị na-ekupụtakwa ya ihe dịka garlic ihe dịka garlic ehe Ginger. ị tasịa ya yes ọ banye gị n'arụ i kuo ume i kwuo okwu ọ pụta mm, tobacco use mm. is another cause ya ndị na-ese siga ndị na-ese siga ndị na-ata ya ata mm. ma ndị na-akpọ ya akpọ maka ị kpọcha ọ banye gị n'arụ ma anwụrụ ma anwụrụ yes ọ pụta o nwere ndị na-atakwa ya ata so ihe a niile o nwere ọtụtụ ọgwụ

of course will affect saliva flow and production ọ dị ụmụ mma ihe a niile bụ ihe na-cause mouth odor doctor n'ihi oge anyị ka ndị na-eso anyị wee nwee ike ghọtakwa ife anyị na-akọ ka anyị ghara ị- ịkụziri ha rinne ị ma na a kụzikarịa e- e nwebe diminishing returns nke a mụtara amụta efu Echefu. ee ka o nwee ihe e jidere aka tata anụwa n'ebe anyị gbadogoro ụkwụ bụ kedu ife butalụ ọnụ ndị mmadụ s- ji esi isi ị ghọtara na A- aghọtara m, Ehe. eh. ọzọ dịkwa ka ibe ya o nwee ka m si nụ ma gụtakwa ya na google na mmadụ gbagonita ruo ife dịka afọ iri anọ 40 years. ehe na ọ na-emekwa ọ na- ọ na-eme ehe ibute nya bụ isi isi ọnụ ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị ka anyị wee gbadogodo ụkwụ ebe a ka o nwee nke anyị ji aka na taa maka na ị ka ya-abịa ọzọ ka a kọwaruo nke nwaanyị dị ime a na af- na obi mmadụ Ee. eziokwu na mmadụ na-agbagote na age eh, the chances na ọ ga-enwe mouth odor adị more ọ bụrọ na iwu na ọ ga-enwe mana e nwere ya and, and the explanation dị very simple maka mmadụ na-agbagote na age o bido o nwee more chance inwe gum disease o nwebe ihe anyị na-akpọ periodontal pocket Eh, ị bịa gap adị n'etiti eze dị n'ime anyụrụ eze maka gap dị n'etiti eze na anyụrụ eze ọ dị measurable about 2 to 4 millimeters mana ọ bịazie dị deeper than that anyị na-akpọ ya periodontal pocket so mmadụ na-agbagote na age the chance inwe periodontal pocket na-agbagote karịa ọ ya nwa na-cause karị eh, the older persons ji enwe mouth odor and eh, age na-agbagotekwa ụfọdụ ndị mmadụ na-arapụzi onwe ha ọ bụrụ nwoke o nwerozi nwere ọ na-azị achọ nwaanyị ọ na-ana ọ bụrụ nwaanyị ọ nụgo di nọ be di ya so ụfọdụ ndị mmadụ arapụ ha ma echekwazi onwe ha ka ha si echekwa arụ ha Kechasịa dịka- ka fa eh, si emebu kechasịa, mbụ. eh, eh. Onye ọ ka na-achọ ee maka na mgbe nwoke na-achụ nwaanyị ọ ya-asa eze Eh, ugboro exactly. ịnọ Ọ ya- n'ụbọchị ka o wee ọ ya-abụ ọ sị gị eh, Baby, how na far? so to you o wee dabasị ọfụma ehe. Exactly, eh.
mana ọ na-etopụtazi ọ chụtago ihe niile ọ na-achụ so ọ rapụzie onwe ya ụfọdụ oge ọ bụrụkwa responsibility maka oge mmadụ dị okorobịa na agbọghọbịa ị na-enwe efe mana mgbe ị nwere family nwebe commitments nwebe responsibilities ijebe check up maka o nwere o nwere one of my patients bịara ụbọchị ya tie sị n'oge ya dị young ya na-abịa dental check up every six months mana ikpeazụ ọ bịa wụ 3 years maka ọ nụgo nwaanyị mụta ụmụaka ihe na-achụ ya karịa so all those factors bụ ihe na-eme mmadụ na-agbagote na age ọ na-enwe higher chance of inwe mouth odor kee kwanụ ife na-ewe m iwe kee kwanụ ife na-ebute ụmụazị kwa inwekwa nya bụ mouth odor Mm, nke ụmụazị karịa bụ poor ụmụazị abụrọkwa ndị a mụrụ ọfụụ o. Eh. ana m ekwu ndị ọkara agbọghọ na ọkara Yes, okorobịa nụ yes most of them bụ poor oral hygiene ụfọdụ na-asa eze mana amarọ asa ụfọdụ adịghị asakwu ụfọdụ bụ ọrịa eze that is uh, uh, tooth decay alright eze ule o ya abụkwa fine boy bụrụ fine girl mana o mepezie ọnụ ị gbafuo ifu na eh, ịgbafu agbafu so ọsọ ata so ihe a bụ ihe na-ebutekarị eh, ọnụ isi na ụmụaka mana like we said earlier e nwe systemic causes Mm, diabetes for example kidney disease liver disease uh, they, they are major causes systemic causes of, uh, of, of mouth Mouth odor odor. and ọ na-eme n'okenye na-eme na nwata mana dịka ị- ị rụgoro ọlụ na mgbadata mpaghara obodo anyị a bụ south east ee ị nwere ike ịkọwa site na ihe ndị mmadụ na-abịa agwa gị na ihe ị nwapụtago na n'ebe ndị ị na-enekọta nọ ife na-ebutakarị ya maka na ọ dị ka ọ kacha njọ na Ọnịcha anyị nọ okay because um, doc o nwere ka m si fụta a sị ma hormonal changes during Yes. pregnancy Yes. o so a-cause ma ụmụ mouth odor nụwa

a higher chance of gum disease in the pregnant maka hormonal changes okay. progesterone estrogen na-agbago will cause changes in the in the texture of the gum in the strength a bịa the gum adị more likely inwe disease okay. so ọ bụgodo onye na-asa ọnụ ka o si asabu before mm. na ọ rapụrụ onwe ya o nwere higher chance inwe so pregnancy is a predisposing factor for gum disease nke na-cause mouth odor Okay. Eh, yeah. ee o nwere ife m jụrụ gị sị gị a bịa na mpaghara Ọnịcha Okay, kedu ife okay. ị nwere ike sị na ọ ya butalụ ọtụtụ mmadụ ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ okorobịa ma okenye ma ife niile onye bakwa n'ụgbọala i buru aka n'imi ma mmadụ kwuo okwu kee ife nwere ike ibute ya Um, from my experience, alụgo m ọrụ na South East close to 15 years Aha. as a dentist na General Hospital, bụzi FMC Onitsha. And the commonest cause anyị nwa chọpụtagoro ebe anwa bụ poor oral hygiene ọnụ Okay. adịrọ ọcha yes maka ụfọdụ ndị mmadụ amarọ amarọ ụzọ hospital anyị amarọ ihe bụ check-up ịbịa na dental clinic anyị for example ndị mmadụ 30 bịalụ 26 27 bịara maka mgbu they came because of toothache Ehe. ime Eze- ọ i mepezie eze mgbu. ọnụ as yes ee lack of awareness for example bụ another factor ndị mmadụ amarọ na a na-anọgidekwanụ bịa hospital sacha Nene ọnụ eze. sacha eze ee dozie onwe ha n'ime ọnụ Ah. mana ụfọdụ ha jezie asasịa ha eze apụta ya etie sị na ihe alekọsị ha n'ọnụ na ha amakwa na a na-asapụ ya asapụ Ah. maka ebe ịfụ calculus plaque ịfụ tartar this yellowish darkish substance around there ọ bụ ya anyị na-accumulate ya na-cause ma so Poor oral hygiene edoberọ ọnụ ọcha bụ the commonest cause of which one bụ awareness two bụ bụ ability to afford it affordability maka Nigeria na fa amasọ mma so ụfọdụ ndị mmadụ Ọ dị bụ mma irijugodo otu a. afọ ka ha nọ arijugodo afọ ejebegodo mkpa ụbọchị o gboro ha so ịgwa mba ha check up ọ sị gị na eze aha egbu ya exactly o nwerọ ihe na-eme ya na ya dị okay Eh, so na-ekwusikwa ya ike so majorly ọ poor oral hygiene na this part of the world okay ee ọzọ dị ka ịbịa ndị na-achọkwanụ mma na-eje ka a saa fa eze ka ọ gharazie na-acha anwụrụ anwụrụ ka ọ chaba ọcha Mm, that's teeth na-enwuke whitening ehe o nwe ka o si emetụta arụ ike eze yes enwere enwere protocol for teeth whitening for example Eh, eh, ọ ọ ihe jọgburu onwe ya the nigerian dental association anambra state even nigeria anyị na-anụ ya dịka ọgụ with the ministry maka ije spa jee boutique jee ife na nkịtị ịfụ a na-emesi whitening no regulation no check amarọ ebe a na-ebido amarọ ebe a na-akwụsị ị fụgo maka ezigbo ihe dị na science bụ e nwere ebe a na-abido nwee ebe a a ga-akwụsị ga-akwụsị Mm, maka ị kwụsịrọ ebe anwa imebibezie emebi so eh, unregulated unprofessional teeth whitening Mm. ọ na- ọ na-cause serious gum

Mm. who thinks he can run a business Mm. ndị mmadụ bịa nọrọ ọ sasịa ya isi o mechaa ya makeup ọ whiten kwuo ya eze because a lot of ofu onye bụ complications dọkịta ofu Yes. onye bụ beautician ofu onye bụ yes stylist Oh. ihe niile ọ na-alụ and and and it's, it's an issue we shouldn't play with in states like delta for example delta state ministry of health took it upon itself

and and and and ime teeth whitening o nwere ihe anyị na-akpọ sessions of whitening onye bịa eze ya na- na- na-ejitụ oji ọ sị gị na ọ chọrọ ka ọ chaba ka anyanwụ Im- ị- ị- ịma na ị ma emenwu ya ka ọ chaa ka anyanwụ in one session ọ ihe a ga-eme two or three sessions ọ bụlụ a professional ọ ma ebe ọ ga-akwụsị mana all these beauticians they just go ahead and expose the teeth to strong chemicals for long emecha onye ahụ nwewe severe hypersensitivity nwebe chemical burn that can be difficult to treat sometimes. Ah. So it's an issue and it's a problem uh, all of us have to sit up and uh, talk about and attend to, especially the government too. Okay, um, Doc, ịma na ebe ọ bụla ị gafere kịta a sị gị um, mouth wash na ndị otu ya na gị na-use mouth wash reg- wash regularly na ọ na-ehelpụ ka ọ na-enyere aka na-eme mouth odor how advisable ka ọ dị yes mouthwash bụ a form of eh, plaque control anyị nwere many forms of plaque control plaque bụ ihe na-amakọsị mmadụ n'eze ị na-eli nri na-aga ihe ya maka a na-asachapụ na-asaba eze ọ bụ eh, eh, eh, ọ bụ bacteria nọkọsịrị dọrọ n'eze so mouthwash na-enyere aka ịsa ọnụ bụ a mechanical form of plaque control mouthwash is good but we are careful with the type of mouthwash number one mm. most most mouthwashes dị n'afịa contain alcohol they're alcohol based and alcohol bụ a desiccant it dehydrates ọ na-eme ọnụ akpọ nkụ and ọnụ kpọọ nkụ oral diseases abawanye ma tooth decay ma gum disease so mouthwash a na-euse ya n'oke ọ bụrọ ihe mmadụ ga-edepend on maka na o nwere alcohol Yes, so uh, most of them they're alcohol based. We recommend chlorhexidine mouthwash. That one is non-alcohol based. It's better. Even at that, kpọgharịgokwa ihe ahụ ị kpọrọ ọzọ. Anyị na-akpọ ya chlorhexidine. Yes, that's the chemical component. Many companies na-emezi nke ha. o nwere any brand ị nwere ike suggest
a ga-akwụkwa m ụgwọ a- a- a- a- apart from that ka anyị mere ha atụ akwụkwa anyị ụgwọ do not suggest any brand biko so just be sure na ọ chlorhexidine based mouthwash Okay. chlorhexidine 0.12 percent okay it is good even at that you don't use it persistently we advise two weeks on two weeks off okay so that the body you don't

ka i si kwuo mbụ maka naijiria dị kịtaa nụnwa ehe so o nwee any home remedy i nwee ike suggest for ndị aka eluhọ igowe ma mouthwash ha ịbịawa ma for teeth nke nwanụ nwee Mana, any eh, home remedy ewena iwe ada ọ dịkwa ka anyị na-echefu ihe Okay.
ịma na i kwuru maka idebe ịchụ eze ọfụma na idebe ọnụ ọcha Okay. ka ego ihe ụzọ e nwere ike ka anyị mara kene ka esi edebe ya maka na mgbochi ka mma karịa ọgwụgwọ ya Is- okay nzasize ka nza home remedies Okay. Eh, ụzọ esi echekwa ọnụ dị dị mfe Mm. Mm, mana ọ ihe ga- ihe anyị ga-etinye obi anyị ime number one bụ ịsa ọnụ ịsagodu n'ọnụ with toothbrush and toothpaste we don't encourage use of eh, atụ Eh.
chewing stick no you can use chewing stick mana ịta ya ịta ya ka esi ata ọ bụrụ ịkpụrụ ya n'ọnụ 7 ụtụtụ 8 ịka akpụ ya 9 ịka akpụ ya mba you- ị ga na-adamage onwe gị ịta ya ịta ya ka esi ata brush 5 minutes 10 minutes gbụcha ọnụ though atụ enwere some chemicals toothpaste nwere fluoride and the rest of them mana onye sị na atụ ka ọ na-ata ya taa ya dịka atụ

of abrasive substances abrasive substance bụ ihe na-akpụcha ihe Ee. Mm, ọ dị na toothpaste mana ọ dị ọ dị Minor. regulated and very minor most of ndị a na-afụ na- n'ahịa ebe a which we did research on about about six years ago the ọ ihe ọ ihe mmadụ ya ejinwu saa

last thing at night and after breakfast in the morning that's a simple times. home remedy ya yes na two ndị a times. na-amalite n'isi ụtụtụ wee saba eze ha mba that's not the right thing eh. after ịnụkwa breakfast after breakfast ị saa ọnụ n'abalị wee lara ụra i tete your mouth will be fresh just gbụchaa ọnụ rie ihe ị chọrọ ili Wow. ee before ị pụzie ị saa ọnụ

ndị nọ n'ime obodo Asị gị na-eji nọ- asị- unyi eh, a- asị e- gị- echu nke ha ka Asị e- gị na ọ ya na-aka achapụta eze ọfụma. ehe eziokwu na charcoal na-achapụta Na eze brighten ya. yes ọ na brighten ọ na whiten eze mana Mana- e mm. kedu ka esi maka ụfọdụ amarọ ka esi echu ile fa Mm, ya ka esi yes. asacha ile fa Mm. ke ka i ya-esi welu nya brush Eh. na toothpaste wee saa ile Mm, e nwere ihe anyị na-akpọ tongue cleaner ọ bụ eziokwu anyị adịrọ used to it this is Naija. africa eh, anyị ka nọ ebe anyị nọ so e nwere ihe a na-akpọ tongue cleaner o kwesịrị mmadụ nwee toothbrush na be ya nwee toothpaste o nwee tongue cleaner hanging by the side a na-elesi ya na supermarket Ee, ọ na-enyere aka ịsa ile ịsa ile ọ bakwuo n'azụ ile maka a good one of the causes of mouth odor anyị anyị ekwuru maka ya bụ bụ some tongue conditions ihe dị n'ile fissure tongues and other tongue abnormalities so enwe tongue cleaner onye nwekwa tongue cleaner be ya bịa chọọ ịsa ile ji nwayọ echina ya ile mmadụ abụrọ ọ bụrọ ọ bụrọ Okwute. jean a na-asa asa ya ji nwayọọ welie gaa n'azụ otherwise you get a tongue cleaner ya azụ ị na- azụ ile ị na-ekwu bụ nke ọ ya-abụ i chidaluo ya ọ dị ka ị ya-agbọ agbọ Ọkwa ya? Eh, before o luo stage ịgbọ agbọ Ehe, ịkwụsị. ịkwụsị yes maka Ehe. i- i- imebi ya imegide ya

or a tobacco user. Don't ọkwa just chineke use soft na-azọ and anyị medium. n'obodo a maka na ife anyị na-eme n'ọnụ anyị anyị erika. efe nyere okay doc otego anyị kwube ka anyị nabata ndị mmadụ ndị na-ege anyị ntị o nwee ajụjụ ha nwee ka ka ha jụkwa anyị Okay. na ịma na ekwukata kwukata dịka chinyere kwu mbụ o nwere ike ekwugide ekwugide echefuo nke ekwuru ekwu asị amazị na ihe ekwuru ekwu Yes. okay em, ndị na-ege anyị ntị unu ga-esonyere anyị na 0 803 827 6694 ma ọ bụ na 0803 221 6973 ịkpọ anyị o nwee ajụjụ i nwe ị jụọ anyị ka anyị mara em, ka o si wee na-aga malụkwanụ na ị na-egekwe ntị aghọta ihe anyị na-ekwu ọ dị mma Hello, Chioma nọ. ụtụtụ ọma. ndewo

Oh, nnọọ ngwa na-ege ntị ọ ya-akọwa
ee ọga Sunday charcoal bụ ọ na-asacha ọ na-asacha eze mana ịma na chemical is actually a carbon filled substance Ehe, so i, i, i, many toothpastes many mma contain kwa charcoal mana ọ in a regulated form so mmadụ iwe nụ unyi chibe onwe ya n'eze ka o wee chaka eze of course ọ na- o nwere ihe ọ na-emebi ọ na-emebi eze and more importantly ọ na-emebi the gum maka eze siri ike Mm. o nwere ike bear nnọọ mm, a lot of chemicals chemical attack if i may say Mm. mana the gums cannot the other soft tissue ma ile o ma anyụrụ they cannot bear so ụmụ ihe a niile bụ bụ ihe a na-agbalụ so onye chọọ use charcoal uche ya dị ya and of course we don't recommend it we don't encourage it thank you ka anyị nabatakwa onye ọzọ biko gbatunata igwe okwu gị anyị ga-egbubi ya ma ọ bụrụ na ị gbatunatarọ ya Okay, na ndị na-ekwu ka ehe afa gị na ebe i si akpọ afa m bụ Ike si Awada akpọ Ike

the contents adịrọ regulated. Most of them contain higher number of abrasive ọ na ọ na-akpụcha ọnụ ee na-akpụcha ihe ọ eze, chọrọ na-emebi ịghọta ihe. bụ ka Mm. ị kọwaa nya bụ abrasive ọkwa ụdịdị ife eji asa azụ ite exactly ọ dị ka vim Wee sachapụ- vim ehe. ehe, vim eji asa azụ ite Ehe. so vim bụ an abrasive substance ichikata ya n'azụ ite ọ chake otu a ka ọ dị mmadụ i-use powder ichi eze ee. ichigide eze ga na-achake mana your gums will definitely be badly affected and anọgide ọrịa amadị amadị ebe o si abịakwutekwana ya it can actually happen from ee dọkịta ewekwana Yes. iwe ị ma na anyị eh, ụmụ onye si ya na-ekwu ọzọ ọzọ a na-abịa ewena iwe tupu anyị nabata onye ọzọ o nwere ife anyị chefuru ịjụ gị maka na ọ bụrụ na i nee anya ma ife mmadụ na-agabiga ma ọ bụ ife nwere ike ime mmadụ ọ bụrụ na ha nee ya anya ghọta ya na ọ dịsịrọ mkpa onye a nwere ike sị "Mm, nke a o nwe- ọ bụgodu na ọ bịa mụ na ya ebili kedu ka ife a si emetụta mmadụ n'onwe ya n'isi onwe na ya otu a nọ kịta a sị na ụdị ife a na-eme m ka ka ọ ga-esi metụta m ma na ebe o metụtara ego ma ebe o metụtara mmekọrịta mụ na mmadụ ibe m ma ebe o metụtara eh, ịmago ọpụpụ m na ọrụ m na ihe ndị ọzọ ka ka o nwere ike isi metụta mmadụ thank you very much Eh, ajụjụ a bụ ajụjụ dị mkpa maka na the situation with mouth odor problem mouth odor na-acause erika e nwego families tisasịrị maka mouth odor nekwa na na mouth odor nwoke a ma mouth odor nwaanyị a ọ dịzi unmanageable Hmm. maka the problem with mouth odor bụ na gị nwa

the unreal one of course the economic impact most people anaghị achọ ka ha na ndị na-enwe mouth odor na-emekọ ihe ọ chọọ ịbịa zụọ ahịa for example ọ sị nwaanyị a nwoke ọnụ ya na-esi isi Ife jewa a na bụ shop eziokwu. ọzọ. Mm, so it, it, it affects one's economic power on the long run all right a nwee na-agbalị ya ọsọ a na-agbalị ya ọsọ nwee onye chọtara ọrụ otu ọ- otu ọnụ ya si esi emegide ọ ga-achọ one excuse chụọ ya na the ọrụ ọ ya- ọ ya affect go the economic power of such an individual of course self worth onye ọbụla na-enwe mouth odor anaghị enwe self confidence self esteem okwu. yes ọ pụta ebe o kwesịrị ikwu okwu bamba Nọ nkwu. o mechie Ah. ọnụ Ka ya lee maka ọ ma na o kwuo o sie so if onye ahụ over time and and the- and ihe a dị very important especially in children in adolescents yes o nwere ebe m mee service n'Ibadan many years ago o nwere young girl ọnụ ya ọnụ ya ọnụ ya anyị- anyị- anyị- anyị na-akpọ ụdị ọnụ anwa trench mouth anyụrụ ya niile zasịrị aza it Oh. was horrible and by then she had totally lost self confidence Oh. ya na the parents bi n'ime obodo over time ọnụ ya na-esi they couldn't manage it na-use ma unyi ya na-eme ihe niile mana ọ bụrọ ihe unyi ga-control by the time she came to us it was I- a ka na-emekwa management the girl m wee mechaa youth service pụọ Oh. because clinical psychologist came in she was she had gone into depression Oh. all right she had lost every form of self-confidence in fact ọ dị so bad that as a young girl ọ na-achọzi onye ọbụla ga-anabata ya As at the time she came, she was already pregnant, of course, Oh. teenage pregnant. So it's a whole lot of of things that can result from it. The self-worth issue is something ị notice nwa gị eh, whatever your ward onye gị na ya bi na ọ na-enwe mouth odor nyeli ya aka nyeli ya aka n'oge kpọta ya hospital

o nwere anyị na-akpọ floss ọ dịkwa common mana ndị mmadụ amasịrọ the use ihe a na-enwe eriri ụfọdụ na-enwe plastic handle Ehe. that eriri bụ the floss ya nwa bụ ihe a na-use that plastic bụ just handle mana ụfọdụ pro- pro- production companies na-ada alụlụ a na-abịa alụnyekwazi ihe dịka pick na the handle n'okpuru don't, ya. eh, don't use that one maka ihe a ka a dị- na-adụpu ọ na-adị anyụrụ ọ na- ọ dị eze worse than toothpick so ịsa eze morning and night a floss ọ

Ah, biko onye nọ n'ọgbọ bụ abọs a ga obere nwa jizọs onye nne ibe ọkasa atụchi ogbogobata anụ m nwunye m gara ọnụ n'ụmụ ọbịa ka ọkwa anyị anụghị ya o tego ị gwara anyị tinyere ama m chọrọ ka m kpọ oge gị na fa aga gee ntị na ka ọ ga-agbanyụ onye jee na-ekwu awụrị ọzọ dọkịta biko okwu ị na-ekwu n'ụtụtụ amaka mana ihe m na-ajụ onye erikwe onye atakwaghị atụ n'abalị wee pụta ụtụtụ wee rie ihe wee tara atụ o nwere ihe dị n'ime ya

atarọ atụ n'abalị pụta n'ụtụtụ rie ihe o nwere o nwere anything Okay. Eh, then nke ịṅụ mmiri anyị dị ịṅụ mmiri before after ịta atụ Mm, ee amarọ m any effect o nwere mana ọ dị mkpa mm. ọ na-adị mma ịṅụ mmiri Ọ dị mma. n'ụtụtụ ee ọ bụrụ sịkwa na before ị taa ị dịrọ comfortable ị sachaa ọnụ ị taa Otherwise, I don't know of any effect. Because Ọ dị mma. ụfọdụ nwere ike ịsị gị na ha mere na afọ atọ nọ ghaliba ha Mm, yeah, that's anyị true. ndị na-ege anyị ntị daalụkwanụ n'isogide anyị ruo kịta anyị ya agbachabụ agbachala obere aka afịa maka na ọkụkọ rapụ kwọm kwọm ọ ya-eji gịnị wee zụọ ụmụ ee anyị jesia bata anyị ka nọkwa n'ọgbọ cheta na ọ bụ ụdala 104.7 fm ọkpọkọpi n'ezie ka eji mala anyị

ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege ntị anyị anachitagokwa cheta na ọ bụ oge arụ ike na ụdala 104.7 fm ọnịcha ọkpọkọpi n'ezie ee anyị na dọkịta nọ ebe anụnwa na-ekwu maka isi ọnụ nya mouth odor n'asụsụ bekee ife ndị gakọsịrị na ya ee maka na ụfọdụ na-eche na isi ọnụ bụ naanị a- echusirọ eze ọfụma maọbụ asarọ ọnụ ọfụma ee omego ka anyị ghọta ụmụ ihe ndị butegasịrị ya bụ inwe isi ọnụ ma ihe ọ na-emetụta n'arụ mmadụ ma ihe ọ na-emetụta na ndụ mmadụ kpọmkwem na ọ bụrụ na ị- ị fụta onwe gị n'ụdị ọnọdụ dị otu a nke gụnyere mgbasa na mmekọrịta tụmadị na alụmalụ maọbụ na enyi na enyi ee ọ na-ebutakwa ihe metụtara ọnọdụ akụnụba mmadụ n'otu aka ọ na-emekwa ka mmadụ ghara inwe nkwuwa okwu n'ebe o metụtara self esteem ya ị kpọọ anyị nkeji naabọ dịịlụ gị ee ị gbapụ ya ọsọ ka dọkịta zaa gị ajụjụ ọbụla tupu anyị na-achịkọta

gọọmenti mission private just jee ka a fụ ya o maka most times o gosi na ọ bụrọzi ihe toothbrush na toothpaste ga-asolve jee ka a mala the cause ọ bụrụ na ị nwere ohere n'eze or ohere na gums or ị nwere systemic a mala the cause and tackle it so thank you So, o nwe ọgwụ nwere ike ikweta n'ahịa ya nwere ike Mba, mba. ọkasị ebe ụlọ ọgwụ mba ọ bụrọ ihe ọgwụ jee ka e nenee gị ọnụ mara the cause

Oga Chuks gaa n'ihu. Okay, all right. Uh, one of the causes bụ o nwe ndị na-eproduce ya excessively. Uh, dịka enwekwa ndị anaghị eproduce enough. Enwe ndị na-eproduce asọ mmiri excessively so it's a it's a it's a major cause all right of uh, asọ mmiri na-eju mmadụ. Secondly bụ most people na-enwe poor oral hygiene ndị ọnụ ha adịrị ọcha some people ọnụ abịa na-asọ oyi ino the asọ mmiri so abịa kpụdo ya Mm. maka asọ mmiri kwesịrị ọ na-apụta a na-eno ya it's, it's Mm. actually meant to be circulated that way Eh, mana ụfọdụ bụ ọ pụta ọ kpụrụ ya n'ọnụ for whatever reason Mm. na ọnụ ya na-asọ ya oyi ino ya so ajọ ọ dị- agwa ọ dị ka ọ na-eproduce karịa mana ọ just normal nọ na ọ narị eno eno mana o nwere ihe nwere ike ime mmadụ asọ mmiri ya akarịa ya ọnụ mgbe ọbụla yes some sometimes ọ bụrụkwa ọgwụ mm, some medications lead to hypersalivation alright um, some forms of treatment actually lead to hypersalivation so kee ihe ọ ga-eme n'ụdị ọnọdụ a
ọ dị ọ na ka ị kụdara otu a enwe- n'ụwa enwe- si enwere ọ- enwere ọgwụ a na-agba to reduce production of saliva Eh, dịka eh, dịka enwere ihe a na-eme to increase flow Mm. so nke ọbụla nke ọbụla ọ bụ ọ bịa a mara ka e si handle ya ọ dị mma tupu maka ihi oge ị nwere ike ịkpọ akara ekwentị gị ọ ga-abụ o nwe onye chọrọ ịjụtakwu ihe ma emesịa n- ife a anyị na-eme kịta na onye anyị ahụ reachie gị ok 080 Mm, 36 mm.
34

mma mma ejima mcc welitetụ onu o Ew.
biko ị kpọọ anyị welite onu ka anyị nwee ike dọkịta nụ ihe ị na-ekwu na ihe ị na-ajụ ka ndị ọzọ mụtakwa ihe na ya o Ee, nke a bụkwa
ụtụtụ ọma o. hello good morning ndewo Anyị nọ. ọ dị ka m si wee na-ekwu kee onye na-ekwunu Naanị ka m si. M gaa n'iru o Ok, biko ihe m chọrọ ịjụ bụ ee like nwa m dị a year and two months. Mm. Ịmago ọ nwere towel m ji efichi ọnụ but sometimes m na-efichi ọnụ ọ na-adrag and m fichazie ya ọbara na-apụta ya n'ọnụ. Nwa m nke nọkwa six years, m na-abrushi ọnụ ọ na-adịba afọ two years.

ị na-euse and the force ịsa ọnụ abụrọ ihe e ji force eme ọ ihe a na-eji nwayọ maka ihe a na-eme bụ majorly soft tissues then the teeth so ihe e ji nwayọ otherwise i mekasịa i melụọ nwata arụ na ị na-asa ya ọnụ na-enekwa the type of brush the brush ọ dịkwa ọ ka dịkwa okay ka ọ asasigo ka ọ nke kpụchasigolo ọfụma No, so strong all, one. eh, or strong Only one Strong bro. yes so all these factors bụ ihe na-eme ọnụ a na-ebleed i mee ya ọ ka gaa n'iru kpọga nwata hospital na ọ bụ na o nwere gu- gum disease ka a manage ya Yeah, thank you. thank you Daalụ rinne o. ọ dị mma tupu anyị a na-apali n'ebe a dọkịta ọ ga-amasị m ka ị tụpụrụ ndị gere anyị ntị okwu ndụmọdụ na nkeji o yeah ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ ee ndụmọdụ m bụ ka anyị were ee, arụ ike ọnụ anyị kpọrọ ihe Mm, ọ bụrọ ije dozie isi kpụọ isi yie ezigbo akwa ọtụtụ oge anyị adị akpachapụrụ onwe anyị anya especially the dental aspect n'ime ọnụ anyị so ka anyị were ya kpọrọ ihe chekwa ọnụ anyị jee for check up the right time to check is when there is no issue that's the right time ịbịa hospital ọ bụrọ oge problem bidogolo ị bịa oge anwa ọ just sometimes ọ bụla advice ka a ga-enye onye anwa once every six months thank you Dị mma. daalụ rinne dr ezeokoli ee ịnara eke- akara ekwentị ya ee ka ị kpọkwa ya ọzọ 080 three six three six three four three four six eight six eight three three. three three. Yes. ee ntị ga ntị m akarọ nke gị onye nọ n'ụbọchị tata n'oge arụ ike na ụdala 104.7 fm biko kaba arụ ka ị nebanye anya n'akụkụ arụ gị nke metụtala ọnụ gị mụ bụ chinyere ọmịiko na-asị gị chekwa eze gị chekwa ọnụ gị ka ị ghara i- ị gbanarị ọnụ isi ọ ya bụ ị na-agwa m okwu m na-anụ ya ọfụma daalụkwanụ rinne unu anụgonụ ya angelica na gilbert ọ bụrọ early in the morning brush your teeth dọkịta gwara gị na tupu ị na-anakpu ka i lisigo nni n'abanị ị ta atụ ịtasị atụ then ilisie nri ụtụtụ ịta atụ mgbe ife na-apụta maka ndị tinye garlic na nri okay ndị be anyị daalụnụ rinne ka unu siri esonyela anyị a ka m bụ nwaada adaolisa ọbịakwa ọbịakwa ya na nwaada ya nọ afọ na ọ na-asọ ya ụsọ music ọzọ na-abịanụ